Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapologalamu osiyanasiyana zochitika ziko lathu lino zigawo zonse. Ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani.
Tikuti Chaka cha mawa tikudzawina zisankho kaya ni za upresident kaya ni za aphungu kaya za makansala mcp siutuluka mboma ayi
Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu wozikonda, ndi munthu wo tumbwa kwambiri amayankhula mwauve amayankhula moziyiwalira kwambiri sakawerengera za amalawi amalawi amatenga ngati opepera nduna zake za malawi congress party nduna zonse zimayankhula mwauve kwambiri wakuchipani china chise cha malawi congress party amayankhula mwauve achakwera anayiwala kuti pama- pampandopo anayika ndi anthu anthu omwenso ndi amene angathe kuwachosa amaziyiwala zimenezo a chimwendo banda ah? Amakana awa kunena kuti sanalonjeze za feteleza wa 5000 ndi kathu koma achakwera ndi munthu wopanda chikondi kwambiri pano dpp yatenga boma chifukwa amalawi ndi amene amavota anaiwala zimenezo anthu a malawi congress party pakadali pano peter mutharika ali zii sakuyankhula zachibwana Peter Mutharika utsogoleri wake wonse 5 years walamulira mbuyo sanayankhulepo motumbwa ngati mmene akayankhulira chakwera amalawi tisazapangenso mistake kuvoteranso dr lazarus chakwera tisazapangenso mistake kuvotera chipani cha malawi congress party onse ali kumene kujako ndi anthu ankhaza oyipa mtima opanda chifundo sogolero opsinja anthu ake anthu adyera analanda boma mwa uchigawenga amalawi tiyeni tizindikire kuti chipani cha malawi congress party sichikandipindulire koma chipani cha dpp chipani cha dpp kuyambira nthawi ya bingu wa mutharika chinkayendesedwa bwino mpaka atabwera peter wa mutharika chikuyendesedwanso bwino and usogoleri wake ndi wabwino kwambiri ndipo amalawi titengerepo phunziro kuti zipani zina ndi zadyera zofuna kutibera misonkho yathu adokotala lazarus chakwera ndi chigawenga kwambiri chingofuna kuba misonkho yathu zipani zina zangobwera masanasanazi ndi zipani zochokera ku malawi congress party zimalandira ndalama ku congress party kuti zisokoneze chipani cha dpp amalawi tisazatengeke kuvotera chipani china chilichonse kaya cha utm kaya chani zipani zimenezo zimagwira ntchito ndi malawi congress party tiyeni tilimbikeni ndi kungosintha utsogoleri ku chipani cha dpp chipani cha dpp chikhazikike tizingosintha kosogoleri zipani zina zimagwira ntchito ndi malawi congress party zimapasidwa ndalama ku malawi congress party koma dpp yokha tiye tiye tizivotera dpp president akakwanisa 10 years kungomaliza 10 years tipezenso president wina ku dpp komweko tizivotera chipani chomwecho kuti chitisogolere ife amalawi osati muone pakadali pano chimanga chinafika 80000 pakadali pano 35000 25000 madera ena mwayo chimanga chikusika mtengo chimanga sichikudula ngati mu- muusogoleri wa dr lazarus chakwera ndi dpp pakadali pano sinakhazikike koma zinthu zayamba kusika ndikusimikiza apa chimanga chafika 25000 madera ena 35000 kuchoka pa 80000

Mukaona anthu apa chipani sitinatenge chipani tukatenga ife ah.
Bwana bwana game ilipo
pitani kwina kwake mkapange chipani chanu
imva tione ngati anthu akakusateni muyese kupanga chipani chanu tione ngati anthu ngati muyini ti muli ndi mphamvu mpange chipani chanu tione ngati anthu atakusateni mudzachita manyazi cha palibe amene atakusateni ana